ndị be anyị ekelekwa m unu ọzọ ọ bụ oriakụ chidimma onye ego na ezinụlọ ya anyị abịakwala ọzọ n'izu ụka a okwu anyị ka na-arụtụkwa aka n'oke ọrịa korona nke si mba chaịna wee gazuo mba niile n'izu ụka a na n'ọnwa eprel nke a ga-aba nwanne nwanne echi isiokwu anyị bụ ka onye nwe anyị mee ebere N'ọnwa Eprel nke anyị ga-aba nwanne nwanne echi bụ ụbọchị mbụ n'ọnwa anọ n'arọ puku abụọ na iri abụọ. Isiokwu anyị n'ọnwa a bụ ka onye nwe anyị mee ebere mana n'ihi taa bụ ụbọchị ụka anyị wee sị ka anyị were taa wee malite okwu a gị onye nne ngị onye nna ngị nwa ikorobịa ngị nwa agbọghọbịa ebe na ebe ọbụla nke ị na-ege okwu a okwu a apụla gị n'ọnụ sị ka onye nwe anyị mee ebere ka onye nwe anyị kpochapụ njọ ụwa ka onye nwe anyị gbaghara ụwa njọ ha n'ihi na anyị emehiewo megide Chineke ụwa gbazi ọtọ n'iru Chukwu amara ahụ nke chineke nyere ụwa agwụwo anyị na-asị ka onye nwe anyị meere anyị ebere nwa anyị nwoke chiedozie onye ego ga-agụpụtakwara anyị abụ ọma isi nke iri ise na atọ si na amaokwu nke mbụ wee ruo na nke anọ onye nzuzu asịwo n'obi ya ọ dịghị chineke ọbụla dị ha ebibiwo onwe ha Ha emewo ka ajọ omume ha bụrụ ihe arụ. Ọ dịghị onye na-eme ezi ihe. Chineke siri n'eluigwe lekwasị ụmụ mmadụ anya. Ịhụ mmadụ ọ dị onye nwere uche nke na-achọ Chineke. Ha niile n'otu n'otu alaghachiwo azụ. Ha agbaworo n'otu dịka mmiri. Ọ dịghị onye na-eme ezi ihe. Ọ dịghị ọbụna otu onye ụwa agbarụgo dịka mmiri o nwerọzi ịma na chukwu dị anyị agbakụta chukwu azụ mgbe mbụ ihe ọ na-abụ ntị nụ ọnụ asị tụfịakwa ma n'oge a ntị nụ ya mkpụrụ obi egoribe onwezi ihe bụ mmehie onwezi ihe bụ njọ ihe niile ahụ nke akwụkwọ nsọ rụtụrụ aka dịka mmehie ha ncha abụrụla ihe eji adị ndụ n'oge a onwezi onye na-enwe ntụte nke ime mmụọ onwezi onye na-enwe mmetụta nke ime mmụọ ụlọ ụka abụrụgo ebe a na-eme arụ dị iche iche enweghịzi ịhụnanya arụ dị iche iche kwa ụbọchị nke ka njọ na-eme onwebeghị ihe anya afụbe nwebeghị ihe anya ahụbe ma anyị na-asị ka onye nwe anyị mee ebere ka onye nwe anyị mere anyị ebere n'aha jizọs nwaada anyị nwaanyị nnenna ga-agụpụtakwara anyị ihe abụ akwa isi nke abụọ amaokwu nke mbụ na nke atọ nnenna gụpụtara anyị abụ akwa ihe o kwuru Lee ka onye nwe anyị si were igwe ojii kpuchie ada Zayọn n'iwe ya. O siwo n'eluigwe tụda ịma mma nke Izrel n'ala. Ọ chetaghịkwa ihe mgbakwasị ụkwụ ya n'ụbọchị iwe ya. Onye nwe anyị elewo ebe obibi niile nke Jekọb, ghara inwe ọmịiko n'arụ ha. Ọ kwadawo ebe nile e wusiri ike nke ada Juda n'ime nrubiga oke nke iwe ya, o tidaruwo ha ala, o mewo ala-eze na ndi-isi ya ka ha ghara ịdị nsọ. Amen. Onyenwe anyị, iwe ji Jehova. Onyenwe anyị nọ n'iwe mana a na-asị Chineke ka ka- ka o nwee obi ọmịiko n'ebe anyị nọ ka ọ gbaghara

Jehova nsacha biko onye nwe anyị sachara anyị onye nwe anyị gbaghara njọ anyị onye nwe anyị gbaghara jehova anyị na-asị gị gbaghara daddy nwee obi ọmịiko n'arụ ụmụ gị chee anyị iru agbakụtara anyị azụ n'aha jizọs nwa anyị nwoke nnamdị ga-agụpụtakwara anyị ihe abụ akwa kwukwara abụ akwa isi nke mbụ amaokwu nke mbụ nnamdị gụpụtara anyị ihe abụ akwa kwuru o wee sị lee ka obodo ahụ nke ndị ndị ya dị ọtụtụ si nọdụ ala naanị ya lee ka o si ghọrọ ghọọ ihe ihe dị ka nwaanyị di ya nwụrụ obodo nke riri nne n'etiti mba niile nke bụ i- isi n'etiti ala niile a na-achị achị Lee ka o siworo ghọọ usuu ndị na-efe ofufe. Amen. Usuu ndị na-efe efe, ndị na-efe efe. Lee ha ha ka obodo America, ọ bụzi obodo England ebe anyị si ewetara unu ihe onyonyo a, ihe niile etidawo, ihe niile adawo n'ala, ihe niile adawo n'ala dịka ebe ọ gbara ọsọ agha, obodo niile na-eru uju, obodo niile nọ n'akwa na-eru uju. Kwa ụbọchị kwa ụbọchị, obodo niile na-agụ na-ebupụta ozu dị ka ebe onye ọkụ azụ na-akụ azụ na mmiri. Kwa ụbọchị, ndị nke ga-ebupụta otu narị, narị anọ, narị ise, narị itoolu. Nwanne nya na ụnyaahụ, obodo Italy buputere ozu otu puku na ụma. ya wụ ihe dị egwu ọrịa nke ọ ga-abụ ọ na-arịa nne nwa agaghị ahụ nne ma ọ bụ nne ahụ nwa ya otu a ka ọ dị n'ebe nna nọ ọrịa nke ọ ga-abụ ị kpọọ dibịa bekee na ahụ adịghị gị ọ sị gị na o nweghị ihe ọ pụrụ imere gị anyị na-ayọ chineke ka o chee anyị iru ka ọ gwọcha anyị chukwu ahụ nke na-agwọ ọrịa chukwu ahụ nke na-agwọ ihe agwọ ọrịa agwọ ihe kpatara ọrịa ka onye nwe anyị gwọchaa ndị ya ka onye nwe anyị chee anyị ihe iru ya ka onye nwe anyị gbaghara mmehie ụwa ka onye nwe anyị gbaghara anyị njọ mgbe onye nwe anyị jụrụ adam adam olee ebe ị nọ olee ebe ị nọ na olee otu ị dị Ọ bụghị otu ajụjụ. Ha abụghị ha abụghị otu. Adam matararịị na ya emehiewo megide Chineke. Adam gara n'iru sị Onyenwe anyị na ya gba ọtọ. Anyị gba ọtọ n'iru Chukwu. Anyị gba ọtọ. Amara ahụ nke Chineke yiri anyị dịka uwe. Amara ụwa agwụla. Mana anyị na-asị ka Onyenwe anyị meere anyị ebere, ka Onyenwe anyị gbaghara, ka Onyenwe anyị chee anyị ihe iru ya.

ji mkpụrụ obi anyị na-amakwa jijiji nke ukwuu onye nwe anyị mkpụrụ obi anyị na-ama jijiji meere anyị ebere jehova meere anyị amara gbapụta anyị ọsọ enyemaka chukwu ọma chukwu gbaghara jehova anyị na-asị gị gbaghara tara iwe obi ọmịiko n'arụ ụmụ gị ma chee anyị iru

ka anyị soro otu n'ime ha agabigala anyị chukwu ọma meere ụwa ebere gbaghara njọ anyị onye nwe anyị ayọọ gị n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị Amen. ọ ga-adị otu mgbe a n'izu ụka ọzọ n'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetakwara unu ofu otu okwu ahụ nke anyị nọkwa n'elu ya mbụ onye nwe anyị mee ebere ka anyị nọ n'ekpere ka anyị nọ anyị- ka anyị nọ ọnụ ka anyị yọọ n'amara chukwu ka onye nwe anyị chee anyị iru ya agbakụtala anyị azụ